mu nthawi yosinthira kupita mu creative society munthu aliyense adzalandira ndalama zokwana 10,000 us dollars nyumba zaulere zosachepera masikweya mita 60 pa munthu aliyense chithandizo chaulere chakuchipatala maphunziro aulere kwa moyo wonse chitetezo kumadera onse a dziko lapansi kugwira ntchito maola 4 pa tsiku masiku anayi pa sabata kukhala ndi tchuthi miyezi iwiri pa chaka malipiro abwino komanso ofanana pa dziko lonse lapansi osapereka misonkho pa munthu mabizinesi ang'onoang'ono apakatikati mitengo yokhazikika pa zinthu zonse

izi ndi zabwino zabwino kwambiri inde ndifuna moyo wotere koma monga mwa munthu aliyense kukayikira mkati mwanga kumayamba kunena kuti choyamba nzosatheka kupanga izi ndipo ngakhale zitakhala zotheka ndithudi sichingachitike ine ndili moyo ndipo akupitiriza kunena kuti palibe amene adzakulolani kuchita izi ndipo mukudziwa zomwe ndimamuyankha mukunena zoona ndipo ndithudi akulondola mu nkhani ya zachuma cha masiku ano cha consumerist format izi sizingatheke izi zikufunika ikonome ya mtundu wina tiyenera kuyang'ana kupyola malire a dongosolo la masiku ano ndipo ndikupemphani kuti muphunzire za njira yatsopano yachuma yomwe ingapereke moyo wapamwamba kwa munthu aliyense Ndondomekoyi idapangidwa ndi kuperekedwa ndi akaswiri ochokera pa dziko lonse lapansi. Imakhuza zosowa za chuma za munthu aliyense, kupita patsogolo kwa ukadaulo komanso kufunikira kwa chitukuko chathu kuti chipite patsogolo. Ndondomekoyi izasintha moyo miyoyo yathu kuyambira tsiku loyamba la kukhazikitsidwa kwake ndikufuna kuti ndikuonetseni kuti kukhazikitsidwa kwake ndikotheka pokhapokha ngati dziko lingasinthe kuchoka mu consumerist format kupita mu creative society ndikufotokozerani chifukwa chake mosiyana ndi ndondomeko ya zachuma yakale yatsopanoyi idzakhala ndi cholinga china chimene chili kupititsa patsogolo moyo wa aliyense pa dziko lonse lapansi Pali zofunikira ziwiri kuti ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ikwaniritse cholinga chake ndi kumagwira ntchito. Choyamba, ndondomekoyi ikufunika dziko lonse siingagwire ntchito mu dziko limodzi. Chofunika chachiwiri ndicho kudzilamulira kwa dziko. mphamvu zonse ziyenera kukhala m'manja mwa anthu chuma pamodzi ndi magawo ena a ukadaulo aziyendetsedwanso ndi kuwongoledwa mwachindunji ndi anthu oyimiridwa ndi munthu aliyense wa ife kudzera mu zitsanzo kotero ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ndi zofunika zake kuti ikwaniritsidwe zofunikazi ndizotheka mu creative society yokha tsopano ndikukuyitanirani mu ndondomeko iyi imene ibwere posachedwa tikamaliza masiteji atatu omanga creative society information political ndi referendum dziko lidzapita mu creative society mwamtendere limene tonse tasankha pamodzi ndi kukhala dziko limodzi kuyambira nthawi imeneyi zidzatenga nthawi yochepa kuti tikhazikitse ndondomeko ndi ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi miyezi isanu ndi umodzi kutengera kuwerengera koyamba pambuyo pake tidzalowa mu nthawi yosinthira kulowa mu creative society yomwe idzakhala zaka 5 mpaka 6 tikangolowa mu nthawi ya kusintha aliyense azidzapatsidwa ndalama zokwana 10,000 us dollar pa mwezi uliwonse mwaulere nyumba yawo yokwana 60 square mita pa munthu maphunziro ndi zaumoyo zidzakhala zapamwamba komanso zaulere chimodzimodzi zinthu zonse magesi madzi komanso njira zotenthetsera zinthu ngongole zonse zidzathetsedwa ngongole zidzakhala zopanda interest opanda msonkho kwa anthu komanso ma business ang'onoang'ono inde izi zidzabweretsa mafunso ambiri kodi anthu azidzagwira ntchito kodi mitengo idzakhala yotani kodi Padzakhala kukwera mitengo kwa zinthu ndipo funso lodziwika bwino komanso lofunika kwambiri. Ndalamazo zidzachokera kuti? Kotero tiyeni tizitenge mwadongosolo. Kodi ndalamazi tidzazitenga kuti? Kuchokera pa nthawi yosinthira kupita ku Creative Society. Mu ndondomeko ya za chuma yatsopanoyi, ndalama zidzapangidwa pamodzi kuti zigwire ntchito dziko lonse. Fund for Global Financing idzapanga ndi kufalisa ndalama sidzangowunjika ndalama monga masiku ano zikuchitikira kapena mmene mabanki akuchitira pano. Sipadzakhala mabanki mu nthawi yosintha kupita ku Creative Society chifukwa ndalama idzakhala ya digital. Kunena zoona, sikudzakhala ndalama Awa ndi manambala chabe ogulira zinthu. Ndiyo asset yanu yomwe mutha kusinthana ndi chilichonse. Ndalama imakula kugulananso kudzikakula imene tikuyitchula pano kuti ndalama. mosiyana ndi consumerist format zochitika zonse za chuma zidzakhala zosabisa komanso zoonekera kwa aliyense ntchito ya bungwe loona za chuma ndi kupereka chuma chokwanira chimene dziko likufuna

Ngati dziko, mzinda kapena dera likufuna kugwira ntchito, lizidzapereka pempho ku Electro Platform. Mwachitsanzo, ngati mzinda ukufuna kubweretsa china chake, lidzapereka mphe- pempho ndipo Single Fund for Global Financing idzapereka ndalamazi. zili ngati m'banja mumadziwa zomwe aliyense amafuna ndipo mumagawa ndalama kuchokera ku bajeti kuti mugule zinthu zofunika masausa sapato piyano chimodzimodzinso mumzinda ndi pa dziko lonse lapansi chosiyana ndi chakuti bajeti yathu monga gulu lilibe malire tikhoza kugwiritsa ntchito ndalama zomwe tikufuna ngati pali china chake choti tigwiritse ntchito ndipo tikufuna njirayi sikulepheretsa chitukuko cha chuma chuma chimapita patsogolo ndipo mwayi wathu umawonjezereka mu ndondomeko yatsopanoyi ya chuma sipadzakhala ndalama za mizinda ndi mayiko sipadzakhalanso ndalama za boma malo okhawo omwe ndalama zitha kuziunjikidwa ndi ku akaunti yanu ndipo inuyo mumagwiritsa ntchito momwe mukufunira ngati dziko mzinda kapena mudzi uli ndi bajeti mosakayikira padzakhala omwe adzayesa kupeza phindu kuchokera ku bajeti imeneyo akuluakulu aboma ndi ena ndipo pamene palibe bajeti sangachotsepo ndipo iyi ndi yankho ku funso loti chifukwa chiyani sipadzakhala katangale kuba komanso utsogoleri wakuba sipadzakhala kusinthasintha kwa mapulojekiti chaka chino kusiyana ndi chaka chamawa ndi cholinga choti ena apezeko phindu izi sizidzachitika chifukwa ntchito iliyonse ya ndalama idzakhala yoonekera kafukufuku wa mmene ndalama yagwira ntchito idzathandizidwa ndi ukadaulo wa voscod simungathe kugula zida zomangira pa mtengo wokwera kuposa zomwe zimagulitsidwa kulikonse ndipo aliyense amatha kuona mtengo wake kodi zingatheke bwanji kuba ngati zomwe mumagula ndi kugulitsa zitha kuoneka nthawi yomweyo kayendetsedwe ka ndalama kazidzakhala kodziwika ndi aliyense ndalama iliyonse idzaoneka komwe yapita Pakali pano mu consumerist format nkhani zonsezi ndi zobisika koma mu nthawi ya kusintha zonsezi zidzapezeka kwa aliyense. Muzidzatha kuona ndalama zomwe zogwira ntchito dziko lonse lapansi posatengera komwe ukukhala chifukwa ndalama za dziko ndi ndalama zanu. kuti zinthu zitheke komanso kuti zionekere poyera padzakhazikitsidwa njira yatsopano ya ndalama zomwe idzagwiritsidwe ntchito kulikonse pa dziko lapansi idzakhala ya anthu ndipo idzapangidwa ndi single fund for global finance idzakhala digital sizingatheke kusokoneza mphamvu yake siizatha simungathe kutaya ndalama za digital sizingabedwe ndipo kagwiritsidwe ntchito kake kamakhala koonekera ndi aliyense kuyambira tsiku loyamba la nthawi yosintha kupita ku creative society kusintha kwa ndalama zomwe zilipo kale kupita pa chuma chatsopano kuzachitika ndalama zonse ndalama zikuluzikulu ndi katundu wa anthu ndi mabizinesi zizasinthidwanso Chifukwa chiyani ndalama imodzi idzakhala ya dijito? Chifukwa choyamba, ndalama zonse zizidzaoneka kagwiritsidwe ntchito kake ndi aliyense. Chifukwa chachiwiri, tekinoloje idzapangitsa kuti pasakhale kufunikira ndalama za pepala kapena madokumenti. Ndalama za dijito imagwirizana ndi zachilengedwe komanso ndi yosavuta. Munthu safunikira kunyamula chikwama pa pasipoti kapena tikiti ya ndege palibe chipisi kapena zida zina zomwe zimafunikira munthu amatha kudziwika ndi letina kapena chala nkhani zonsezi zizidzasungidwa pamodzi ndipo zidzalamulidwa ndi dziko lonse m'malo mwa mayiko ochepa kapena anthu ena mmene zilili lero lino limene chilichonse ndi chogawanikana ukadaulo udzapangisa kuti kupanga chinyengo kuti kukhale kosatheka sikuzatheka kumaba kapena kuzembesa ndalama mu creative society munthu sazakhala ndi mantha ndi kalikonse kapena kubisa chilichonse chidzachitika poyera komanso mwaufulu chilichonse kuyamba bwino ndondomeko ya chuma yasopanoyi izayika malire a chuma amene ali malire amene banja lililonse liyenera kukhala nazo mu dziko lonse pakadali pano ndalama zovomerezeka ndi madola 10 miliyoni ndipo zinatsimikizidwa ndi kafukufuku wa posachedwa izi ndalama zonse kuphatikiza katundu osunthika ndi osasunthika katundu ndi magawo a aliyense m'banjamo ndalama ndi yokwanira kuti mukhale ndi moyo wabwino wotukuka koma osakwanira kupeza mphamvu zopanda malire chuma cha munthu chikadutsa malire ake ndalama zotsalazo sizidzangosowa sizidzaperekedwa ku akaunti ya aliyense ndipo sizizangochotsedwa tazolowera kuganiza molingana ndi chuma cha consumerist format koma apa muyenera kumvetsetsa kuti iyi ndi njira yokhazikika osati mabanki choncho ndalama sizidzangounjikidwa anthu akufuna ndalama single fund for global financing idzangopereka ndalama zofunika zomwe zidzagwira ntchito Dziko lidzakhala ndi ndalama zokwanira ntchito iliyonse yoyenera kugwiridwa. Mu nthawi ya kusintha, ndalama sizidzafunika ngati njira yosinthira zinthu kuika malire kuti anthu onse asadzadziunjikire chuma komanso mphamvu. Izi zidzapangitsa kutukula miyoyo ya anthu onse. tiyeni tifotokoze mwachidule consumerist format ndalama ndi njira yosungira mphamvu anthu amayesa kudziunjikira kuzibisa kuzichotsa pamene mu nthawi yakusintha kupita mu creative society ndalama ndi chida chokwaniritsa zolinga za anthu mu dziko lonse ndipo ndalama zidzafunika pa nthawi ya kusintha kupita mu creative society kwa zaka 5 mpaka 6 zokha ndipo sizidzafunikanso kutsogolo tifotokoza chifukwa chake masiku ano akuti vuto si ndalama koma kuchuluka kwake monga tanenera kale mu ndondomeko ya zachuma yatsopano sipadzakhala vuto lotero koma funso ndi losiyana kodi sizidzapangitsa inflation yankho lake ndi losavuta sipadzakhala inflation ndipo ndi zosatheka mu nkhani ya zachuma cha masiku ano mitengo ya zinthu ingokwera koma mu ndondomeko ya zachuma yatsopanoyi ya nthawi yakusinthira kulowa mu creative society mavutowa sazapezeka chifukwa chiyani chifukwa mitengo idzakhazikitsidwa pa dziko lonse lapansi ndi lamulo la zinthu zonse katundu ndi ntchito ndipo sipadzakhala kukwera mitengo kwa zinthu koma zikudzutsa funso lina kodi mitengoyo idzakhazikitsidwa pa mlingo wotani kodi buledi tizidzagula 1000 dollars chabwino ngati tingapange chiganizochi ngati dziko zitha kutheka mitengo ya zinthu izidzaunikiridwa ndi artificial Intelli- intelligence kutengera mapulofiti koma ganizo lomaliza limapangidwa ndi anthu onse choncho sitingafune mitengo ya buledi kufika 1000 dollars koma Tikadakonda kuti adzakhale otchipa kuposa pano, ndipo mitengo ya katundu yense idzatsika kuposa pano. Ndiye tikufotokoza chani? Sipadzakhala ma interest pa ngongole zonse komanso sipadzakhala misonkho pa mabizinesi ang'onoang'ono. Magesi, madzi ndi gas zidzakhala zaulere. ndalama idzakhala imodzi mu Creative Society sipadzakhala malire a maiko zomwe zikutanthauza kuti kwa misonkho yotulutsira kapena kubweretsa zinthu kuchoka kunja kubwera kwa maroboti magareta osagwiritsira ntchito mafuta ndi ma lojisitiki zidzapangisa katundu kutsika mtengo ndipo katundu wabwino adzapezeka dziko lonse mofanana mwachisanzo katundu yemwe akuchita 6 dollars ku america 1 dollar ku romania adzapanga 40 cents dziko lonse ndipo zidzakhala ndi kakomedwe kofanana zakudya zokoma komanso zopatsa thanzi zidzapezeka kwa aliyense pakadali pano mu consumerist format kunkhani ya zachuma anthu 8 billion ndi ambiri zedi koma mu creative society anthu 50 billion ndi ochepa ngakhale mu nthawi yosintha kulowa mu creative society sipadzadutsa mphutsi kapena tizilombo ngati zakudya zathu chifukwa chakudya cha organic chizidzapangidwa mwachangu pothandizana ndi ukadaulo monga vertical farm imene ilipo kale koma singayambitsidwe pakali pano mu dziko la consumerist format mu ndondomeko ya- yatsopano ya zachuma zidzakhala mwachilengedwe ngakhale lero tikuonjezera tizilombo ngati zakudya anthu 2 biliyoni akusowa zakudya mu nthawi yosinthira kulowa mu creative society sipazakhala anjala kapena osauka Ndikuyerekezera kale funso lanu lotsatira, kusintha kofulumira koteroko kwa mi- kwa moyo wa anthu ndi mphamvu zogulira, kuphatikizapo ndalama zaulere, $10,000, mitengo yotsika ndi ntchito zothandizira zaulere. Kodi zonsezi sizibweretsa kusowa kwa zinthu? Sizidzatero koma abwenzi, zoona zake zakuti sikuti zonse zidzakhala zosavuta. Mudzakhala ndi maganizidwe atsopano komwe mungagwiritse ntchito madola 10,000 chifukwa kusankha kwa katundu ndi ntchito kudzakhala kwambiri. Mu nthawi yosintha kulowa mu Creative Society, pafupifupi nthawi yonseyi mudzaona kuwonjezera kwakukulu kwa chuma chifukwa anthu adzakhala ndi ndalama zokwanira ndipo padzakhala ndalama zopanda malire zomwe zikutanthauza kuti mphamvu yogula idzawonjezeka nthawi zambiri ndipo ichi ndi chiwonjezeko chachikulu cha zamalonda. Kuphatikiza apo, mwayi wabwino udzaperekedwa kwa okonza zinthu pa bizinesi. Izi zikuphatikizapo ngongole zopanda chiongoladzanja, zopanda msonkho kwa mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati, madzi aulere, gasi ndi magetsi kapena zipangizo zamakono, ndipo chofunika kwambiri, kufunikira kwakukulu kwa mtundu ndi ntchito zawo. Izi zidzakhala chilimbikitso chachikulu kwa iwo kupanga katundu wambiri ndikukulitsa ntchito zawo. Ndondomeko yatsopanoyi ndi paradizo weniweni kwa ogula ndi ogulitsa. Choyamba, kusowa kwa misonkho ku mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati sikudzatanthauza kusintha kwa mitengo kokha, zikutanthauza ufulu wa chuma. Ndalama zonse zomwe mumapeza ndi zanu ndipo ndinu omasuka kugwiritsa ntchito momwe mukufunira. Palibe amene adzatha kuchotsapo monga momwe zimachitikira lero kudzera misonkho. Misonkho sidzakhala yofunika chifukwa pali chiopsezo cha chuma ndipo ndalama zopitirira muyeso zidzaperekedwa kukwaniritsa zosowa. Ku dziko lonse, izi zidzagwira ntchito popanda malonda zomwe zikupangitse opanga zinthu kulemera. Izi ndi zabwino kuposa misonkho. Kachiwiri, ngongole za mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati zidzakhala zopanda chiongoladzanja. Mutha kutenga ngongole ndi kukulitsa bizinesi yanu, koma izi zikutanthauza kuti mukhoza kubwereka popanda malire ndipo osabwezera. Mwachionekere, padzakhala njira yoongolera. Inde, muli ndi udindo wobweza ngongole. Palibe amene adzalole aliyense kukhala ndi moyo kuchokera pa msana wa mnzake. Si bwino kuti munthu azingokhalira kumangotengera kuti ndi president ndipo kuganizira kuti a munthu aliyense ndi president. Simungangodalira ena.

mwachitsanzo mwaganiza kutsegula malo ogulitsira khofi mukhoza kupita ku electro platform ndi kuona kuchuluka kwa masitolo a khofi omwe ali mdera lanu momwe alili otanganidwira ndipo ngati pali kale masitolo awiri a khofi opanda kanthu mukhale kuposa kutsegula lachitatu

mitengo ya wa kukonza koyenera kwa malowo kupeza makampani omwe angakonzenso pa mtengo wopindulitsa kwambiri kupeza zosankha za mapangidwe mayankho ndi kupangira anthu ofuna ntchito pa malo oyenera zonse pa dziko la tanke nthawi yomweyo ndi inuyo amene mudzasankha zomwe mwasankha ndi ai ndipo zisankho zomaliza zili ndi inu

pamalo ogulitsira khofi anthu atatu pa tsiku zidzafunika kusintha inde anthu ambiri adzanena kuti aliyense adzakhala wamalonda iwo sadzatero chifukwa kuyendetsa bizinesi kumafunika khalidwe lina lake chilimbikitso udindo kudzipereka kwa nthawi ndipo chofunika kwambiri luso loyendetsera bungwe Ichi ndi chabwino kwambiri, chosavuta kupita ku ntchito maola 4 pa tsiku, masiku 4 pa sabata, kulandira malipiro abwino, kuwonjezera pa ndalama zaulere pa dziko lonse, ndi kusangalala ndi moyo. M'malo mopitiriza kupanga bizinesi yawo ndi kugwira ntchito pakufunika maola 24 pa tsiku, ngakhale athandizidwa ndi AI.

palibe chokapo mudzakhala otanganidwa maola 24 patsiku ngakhale kuti ntchitoyi yosavuta ndipo zili ndi inu kusankha kugwira ntchito maola 4 patsiku masiku anayi pa sabata kapena kukhala ndi bizinesi anthu ena amafuna kupeza zambiri pamene ena amakhutira ndi malipiro awo komanso moyo waulere wodabwitsa Mwachibadwa, zinthu zonsezi monga zopanda misonkho, ngongole zopanda chiongola dzanja, ndi zina zotero zidzakhala ndi zotsatira zabwino pa kuwonjezeka kwa malipiro. Malipiro adzafunika kuwonjezedwa pafupipafupi chifukwa makampani adzafunika antchito aluso kuti akwaniritse kufunikira kwa katundu ndi ntchito. Kupeza ndalama zaulere zidzalola ngakhale anthu opeza ndalama zochepa kuti agule zinthu zabwino. Padzakhala kuwonjezeka kwa makampani omwe amafunikira antchito kuti akwaniritse izi. Mwachitsanzo, tiyeni tilingalire bizinesi yapakatikati. Munthu ali ndi bizinesi yokhala ndi antchito mazana awiri kapena atatu ndi ndalama zokwana madola mamiliyoni angapo. Sayenera kulipira misonkho. Ndalama zonse zopezedwa ndi zawo, ndipo ndithudi iwo adzakweza malipiro. chifukwa mpikisano wa akatswiri a msika wa ntchito udzakhala wambiri. Ngakhale kuti ulova udzawonjezeka mosapeweka m'dziko lamakono mu Creative Society, malo mwake padzakhala mpikisano wa ntchito abwino. Iwo adzafunika. Ndipo timafika ku funso lina lomwe nthawi zambiri limafunsidwa, kodi anthu angafune kugwira ntchito ngati ali kale ndi moyo wabwino apatsidwa ndalama zaulere, dola 10,000? anthu adzagwirabe ntchito chifukwa ndalama zokwana 120,000 US dollar pa chaka ndi chiyambi chabe chotukuka kwa munthu ndi anthu ochepa chabe amene amafuna kukhala a chuma chochepa mwachitsanzo ngati munthu akufuna kugula galimoto yabwino ndekuti akufunikira zaka zambiri kulandira ndalama ya ulere kodi sizingakhale zophweka kugwira ntchito ndi kugula galimoto mwachangu azidzalandira 5 to 10000 dollars kapena kupitirira pamwezi pa chaka atha kusungira ndalama zokwanira kugula galimoto ya mtima kwawo ndi kuyendera kupita ntchito yomwe amayikonda mudzafunanso ma watch abwino mafoni abwino malaptop atsopano chifukwa chani chifukwa choti muzidzakwanitsa kugula mudzagula chakudya ku restaurant ngati simukufuna kuphika imene ili pafupi ndi nyumba yanu izi zidzafunikira ndalama ndipo zabwino pa nthawi yosinthira kupita mu creative society anthu azidzagwira ntchito maola 4 pa tsiku masiku anayi pa sabata kukhala ndi tchuthi yolipidwa kwa miyezi iwiri pa chaka ndi kulandira salale yokwera kwambiri dziko lonse lapansi kuphatikiza apo tikuthokoza kubwera kwa ukadaulo ntchito zotopetsa komanso zosasangalatsa zidzatha Anthu adzakhala ndi ntchito zomwe azidzazikonda chifukwa padzakhala ntchito zambiri zatsopano zopititsa patsogolo kuthekera kwawo. Aliyense adzatha kuphunzira ntchito zatsopano. Tsopano tikumvetsetsa kuti anthu adzakhala ndi mwayi okhala ndi zomwe akufuna monga nyumba, galimoto kapena foni. Koma funso limabwera kuti nanga katundu woti si wa boma? Chilichonse chomwe munthu ayenera kukhala nazo ndi zake monga nyumba, malo, galimoto ndi zinthu zina. Koma mabizinesi monga sitolo, malo ogwirira ntchito, malo ogulitsira zakudya, cafe ndi zina zofanana nazo. Koma migodi ya dziko idzaimira anthu onse m'dziko. Tikuyamikira kuti magetsi madzi komanso gasi zidzakhala zaulere ku anthu komanso mabizinesi ang'onoang'ono ndondomeko ya chuma yatsopano idzapereka mwayi kukula kwakukulu kwa mabizinesi kutukula moyo wa anthu komanso dziko lonse lapansi Chifukwa chinanso chomwe chuma cha padziko lonse lapansi chidzagwerere mu nthawi yosintha kulowa mu Creative Society ndi kugwiritsa ntchito chuma chokonzekera padziko lonse lapansi. Tangoganizani kuchuluka kwa ndalama ndi zinthu zosafunikira zomwe tsopano zikugwiritsidwa ntchito pa kuchulukitsa komanso kuletsa zinthu zomalizira kuti awonjezere mtengo wa zinthu zotsalazo ndipo komabe pa nthawi yomwe Gawo limodzi mwa magawo atatu a zinthu zomwe zatsala pang'ono kudyedwa zikuwonongedwa. Pali mayiko omwe anthu sanayesepo ngakhale zinthu pakali pano. Mayiko amenewa ali ndi zinthu zofunika mayiko ena. Ndondomeko yatsopano ya chuma idzathetsa vuto ndi kukonzekera mwanzeru komanso mayendedwe anzeru, logistics.

tikumbukire kuti moyo wa munthu ndiwo ofunika kwambiri m'dziko lonse ndi ubwino wake chabwino abwenzi tiyeni tifotokozere mwachidule tsopano mukumvetsa momwe ndondomeko ya zachuma ya Creative Society idzayendera izi zidzapereka moyo wabwino kwa aliyense izi zikuphatikiza ndalama zomwe zidzaperekedwa pa mwezi 10,000 dollars mitengo yokhazika ya zonse malipiro apamwamba chithandizo cha mankhwala chaulere ndi chapamwamba maphunziro ndi makhalidwe abwino kwambiri opangira bizinesi uwu ndi ubwino ochepa chabe poyerekeza ndi consumerist format kutha kwa nkhondo kukwera kwa nyengo ya mavuto ndi ndalama zokhazikika zonsezi zidzapangitsa anthu kukhala athanzi ndipo izi ndi zofunikira kwambiri palibe chifukwa chochitira upandu palibe chifukwa choika moyo wosangalatsa pachiswe funso losavuta ndi lakuti chifu- chifukwa chiyani moyo wa munthu udzayamba kukhala wofunikira kwambiri dziko lidzasintha kwambiri moyo wanu wachimwemwe ndi umene mudzausamalire Uwu ndi moyo wanu wokhawo komanso ndi mwayi ku dziko lonse. Masiku ano anthu ali pachimake pa kulamulira zinthu. Izi ndi zoona masiku ano ndi mipata yaing'ono yokha ya kumvetsetsa yomwe imatisiyanitsa ndi kulamulira zinthu. chinthu chokha chomwe tikusowa kuti tikwaniritse mipatayi ndi kupanga chitukuko cha sayansi ndi asayansi ochokera pa dziko lonse lapansi kugwira ntchito limodzi kuwapatsa ndalama zopanda malire ndipo izi zidzatheka kuyambira masiku oyambirira a nthawi yosinthira kupita mu creative society ndipo chofunika kwambiri kupereka ndalama zopanda malire ku asayansi ndi mwayi okhawo othetsera vuto la nyengo Chifukwa iyi ndiye nkhani yofunika kwambiri masiku ano. Kuyambira nthawi ino tidzatha kupulumutsa dziko lapansi ku kuwonongeka kwa nyengo ndi kuyambitsa njira yothetsera mavuto a chilengedwe. Nthawi yosinthira idzatenga zaka 5 mpaka 6, pambuyo pake tidzalowa mu Creative Society. ndipo Creative Society ndi dziko lokhala ndi kuthekera kodabwitsa omwe matekinoloji atsopano adzapezeka health capsule izalola aliyense kuwonjezera moyo wake kupitira malire ndi kukhala mthupi la thanzi ndi lachinyamata kwa zaka zosachepera chikwi chimodzi ndi theka lipliketa ndi ukadaulo omwe udzatithandiza kupanga chilichonse kuchokera ku tinthu tating'ono kwambiri ndi kuwongolera zinthu pa mlingo wa quantum Matekinoloji amenewa adzakhala m'nyumba iliyonse. Ichi nde chifukwa chimene sitidzafunanso ndalama. Creative Society idzathetsa mavuto athu onse azachuma ndi kutsegula dziko latsopano la mwayi odabwisa komwe mungapange zomwe mungate. ngati tikufuna kukhala mu dziko lotero bwerani pamodzi ndi amiliyoni ya anthu ine ndi inu kupereka mwayi opanga creative society imene izakhalapo ngati aliyense mwa ife atengepo mbali pa siteji yovutayi imene ili siteji yodziwitsa anthu aliyense wa ife akukhuzidwa ndi mmene nkhani ya zachuma ikuyendera mdziko lino koma tikufuna njira yotulukira komabe njira ndi creative society basi choncho kwa amene akudziwa njirayi ayenera kudziwitsa anzake Creative Society idzapereka mwayi wotukuka kwa aliyense dziko lonse lapansi komanso dziko ichi ndi chimene chizatimasule mu consumerist format palibe amene amapeza ufulu weniweni kumakhala kuzunzana anthu ambiri amazunzidwa ndi ochepa ngakhale zili choncho ozunzawo amangodziika pa ukapolo mu dziko lino ili palibe amene angapeze ufulu weniweni koma mu creative society mokha basi